Deis againn súil a chaitheamh chun cinn ar na foirne a bheidh ag dul chun páirce ag tosnú le Sleacht Néill. Taithí na mblianta istigh sa chúl ag Oisín O'Doherty agus cosantóirí maithe os a chomhair amach, leithéidí Paul McNeill, Ruairí Ó Mianáin agus Conor Doyle. I lár páirce, tosnóidh Jack Cassidy agus Micheál McGrath agus tá cumas gan aon cheist ins na tosaigh acu, an captaen sa líne leath-tosaigh Mark McGuigan agus na driotháireacha istigh sa líne lán-tosaigh, Éamonn Cassidy agus Shéa Cassidy agus istigh sa lár eatarthu, Brendan Rogers ar fheabhas an domhain. Port an Phéire arís, taithí maith acu siúd agus foireann láidir fisiciúil acu ag teacht isteach dtí'n cluiche ceannais. Dara Mallon agus Tom Murray agus Caolán Taggart éifeachtach mar cosantóirí agus arís, driotháracha an-éifeachtach i lár páirce ag Port an Phéire, an captaen Matthew Conlon agus Shane Conlon taobh leis. Dála a gcéilí comhraic anseo tráthnóna, tá tosaithe den scoth, Tá go leor le bheith ag faire ach beimid ag súil le taispeántas maith ó leithéidí Finn Turpin, Daithí Sands agus an lántosaí uimhir 14, Tom McGrattan. Pléisiúr a rá go raibh cluiche spórtúil úd, tá mé cinnte. Céad seilbh ansan ag Port a' Phéire agus, bhuel, bhí ardchluiche leathcheannais agus an bua tráthnóna sin ag Sleacht Néill. Deis ón gcaitheamh isteach ag Port a' Phéire, cad é sin mar thús i gcluiche ceannais Uladh! An fear lár páirce ansan Matthew Conlon an captaen. don pheire. Beidh siad sásta an chéad scór a bheith aimsithe anseo. Táimid ag súil le cluiche ceannais bríomhar anseo in Ard Mhacha tráthnóna. Álainn ar fad ag tús mí na Nollag. An chéad uair riamh do chluiche ceannais iomána Uladh a bheith beo ar TG4. Deis arís ag Port a' Pheire ag gearradh isteach ansan. Tá Eoghan Sands, roghanna. Tabharfaidh sé fé chúilín é fhéin. Sin dhá chúilín. Níl nóiméad caite go fóill. Jack Cassidy ag bogadh isteach an poc seo ach amharc ar seo, tá an líne leath-thosaigh Port a' Pheire ag gabháil chomh siar sin agus seo iad ar ruathar arís. Deis ar scór eile, an ceann san ag casadh agus laistigh den chúl, cheap mé go raibh sé ag casadh ar dheis, ní. lár na páirce sin a ghlac Iománaíocht as an chuntas. Anois ar an dtaobh eile, Sleacht Néill sa tóir ar a gcéad scór anseo tráthnóna, tá sé deacair orm. le breith suas le scóráil agus iad a bhreacadh síos. Tá seans istigh ansan sa lár an ceann san. Airíonn tú ón lucht leanta, tá sé sin treoraithe thar an trasnán ansan ag Shane McGuigan. Tá Rogers siar anois ag iarraidh lámh chuidiú a thabhairt. Sin imirt dul ó cheann ceann na páirce, é sin thar n-ais ag Port a' Phéire. Deis ansan ag Finn Turpin agus tá siad ar fheabhas an domhan ag tús na himeartha. Ag iarraidh breith ar an gceann san. Sleacht Néill anois tré Jack Cassidy. Ar ndóigh club iomráiteach peile agus iomána. Cassidy leis an gceann san, díreach laistigh den chuaille. Scór an chluiche déanfainn amach go dtí seo. gur tháinig sé isteach ón chliathán ar taobh láimhe dheis isteach ón chliathán thar an trasnán. Dlús iontach sa chluiche. Deis ag Naomh Pádraig, Port an Phéire an ceann san arís. Oibrithe isteach agus Finn Turpin. le Contae an Dúin agus an-iománaí ab ea é gan aon cheist. Spreagadh sé Naomh Pádraig, tá mé cinnte, bhí sé ar an bhfoireann All Star sin, le sárlaochra iománaíochta eile. Tá deis eile ag laochra Phort an Phéire agus tá sé sin treoraithe thar an trasnán, bhuel Matthew Conlon, captaen agus an-scór arís ansan. Amharc ar seo, you know, seo Phort an Scáil, Tom Murray ag teacht amach, imreoir chontae, isteach go dtí an captaen Matthew Conlon agus trasna, Tá scóranna gleoite go dtí seo. Éiríonn leo seilbh a choimeád. Ceann-san le tuirlingt ar imeall na cearnóige contúirt istigh ansan do Naomh Pádraig. An féidir le duine breith air? Sin í an cheist mhór. Tá sé ag Sleacht Néill. Tá deis ar scór an ceann-san treoraithe go hard agus thar an trasnán. Sleacht Néill, tá siad ag teacht diaidh ar ndiaidh sa chluiche ach níl siad fós ag an leibhéal a theastódh uathu agus deacrachtaí ansan ag Jack Cassidy seilbh a choimeád. Caillte thar n-ais ag Port an Phéire. Daithí Sands. Ceann san níos fearr thar an trasnán. Ana scór ansan. Bainisteoir ansan, Gerard McGrattan, bhí sé ag súil leis an gcluiche ceannais go mór nuair a bhí mé ag caint leis níos túisce agus dé chúis ná beadh, deis arís ansan ag Finn Turpin, dhá chúilín go dtí seo, pas cliste isteach dtí Matthew Conlon, an captaen, tá dhá chúilín aige go dtí seo, an tríú ceann aige, tá cur chuige, tá modh imeartha, Tá deis anois ach an pas deireanach sin gan a bheith ag oibriú arís, tá sé goidte thar n-ais, scór ag teastáil. Uillinn ag teacht níos géire, an ceann san oibrithe isteach agus tá sé thar an trasnán ansan. An lántosaí ag iarraidh chun tosaigh, trí chúilín déag acu siúd, Sleacht Néill ó Dhoire ar sé chúilín. Fanaigí linn agus thar n-ais gan mhoill! An difear le na feargach seo anois, tá Sleacht Néill ag cur tús leis na sliotair sin a bhaint thart fán líne i lár na páirce. Doherty go dtí Shane McGuigan. Uillinn ghéar Deis ag McGuigan an ceann seo trasna a chúl, bhfuil sé istigh le hais an chuaille? Tá! Bhfuil briseadh, deis, slí éigin tríd? Seilbh an rud is tábhachtaí, in airde thar a ghualainn ag Tom McGrattan! Á, sár-iarracht ag McGrattan! Scór an chluiche, déanaimse amach, ag an lántosaí. B'fhéidir go dtabharfadh Sleacht Néill achar sinn. Seo an chéad ceann ón imirt ansan ag McGrattan. Bhuel, comhaireann gach aon cheann acu. Tá Sleacht Néill tar éis sleamhnú tríd an-éifeachtach ansan chun scór a thógaint agus beidh an chraobh tugtha leo. Tá siad ag troid anso, tá siad fé bhrú, ceann contúirteach ar imeall na cearnóga, an cúl báire ag teacht amach ach tá deis ansan i gcónaí ag Niall Fitzsimons an ceann seo a threorú thar an trasnán. sleamhnaithe tríd, imreoirí ag lorg na liathróide, tá sé ag teacht trasna anseo go dtí Sé McGuigan, deis ag McGuigan, McGuigan! Agus tá an cúl neadaithe ag Sé McGuigan. Bhíomar ag caint go raibh cúl ag teastáil, ghearradar tríd ansan, fuaireadar modh agus slí éigint ansan chun é a chur isteach dtí Sé McGuigan, an fear ceart ag an am ceart, cúl maith. ach arís, Ruairí Ó Mianáin agus Sé McGuigan. Luaigh mé fán líne, téann mo mhaoil an líne leath-thosaigh isteach go dtí Sé McGuigan agus sin an rud a bhí mé a lua, b'fhéidir gur cóir dóibh amharc ar, b'fhéidir, Sé McGuigan, tá siad ag feiceáil anois go bhfuil sé ag iarraidh é sin a dh'fháilt. Éiríonn leo ansan, sé Caolán Taggart, níl sé luaite mórán go dtí seo sa chluiche ach an pas ag an deireadh, Gan a bheith iontach agus buntáiste thar n-ais ag Sleacht Néill, seo chugainn arís b'fhéidir go bhfuil cúl uimhir a dó anois ag teacht, tá imreoirí ag lorg na liathróide, tá sé ag teacht trasna agus tá an tarna cúl in imeacht nóimead ag Sleacht Néill, sár-chríoch ansan agus, bhuel, níl eatarthu anois i bpreab na súl ach dhá chúilín, dhá chúl iontacha ar fad, féach arís air seo, críochnaithe ag Shea Cassidy san áit cheart ag an am ceart. Dhá chúl, tá siad thar n-ais! Ah, dochreidte ar fad agus just taispeánann sé cineál an ndéanfaidh cé. Ach tá siad sin. Tar éis briseadh síos anseo, nó tá cinnte caithfidh bheith orthu athrú a dhéanamh, tá cineál, tá an an leibhéal cineál íslithe le tamall anuas. Deis ag Shane McGuigan slí a dhéanamh dó fhéin, tá sé thar an trasnán! An tríú cúilín ag Shane McGuigan. An cheist fén taispeántas go dtí seo ag McGrattan. Ag lorg an deichiú cúilín aige siúd anso tráthnóna, an ceann seo, oh! buailte amach i slí éigeantach, b'fhéidir go bhfuil seans anso, oh! tá an cúl! an cúl ag Cathal Coleman! Neadaithe íseal isteach sa líontán, an t-ionadaí atá tagtha isteach, sin scór cinniúnach, tá siad gafa dhá chúilín chun tosaigh. Yeah, chonaic mé an fear seo i cluiche sraithe agus bhí siad ag, ag, bhí, bhí muintir Phort a' Pheire thar a bheith muiníneach go mbeidh seo, an gasúr seo ina sár imreoir. Amharcaimid anseo, cineál briseadh síos siar mé roimh an mbuille ansin, an Coleman díreach thar, trasna isteach sa choirnéal cúl den scoth agus tá. Bowling ag tús mí na Nollag, féasta iománaíochta anseo agus deis ag Sleacht Néill teacht arís. Seo chugainn Ruairí Ó Mianáin. Ó Mianáin, an tarna cúilín agus an tarna babhta táimid gob ar ghob, scór ar scór, cothrom arís. Trí nóiméad fágtha anseo, beidh am breise má táimid cothrom ag deireadh na himeartha agus i ndáiríre bheadh sé dian ar aon cheann de na foirne cluiche ceannais a chailliúint. Ruairí Ó Mianáin le hiarracht eile ag teacht isteach. Tá míorúilt ansan! Draíocht! Sin dhá cheann as a chéile, chothromaigh sé, chuir sé chun tosaigh. Pas isteach sa lár agus tá deis dul ar ruathar ansan ag Sleacht Néill. Amach go dtí an cliathán, tá spás thall ansan. Deis ag Jack Cassidy, dhá chúilín go dtí seo. Deis ar chúilín an árachais b'fhéidir, thar an trasnán ag Jack Cassidy. Tugtha leotha ceithre bhabhta ar fad. Tá mé cinnte go mbeidh sé seo ar an gceann is fearr leis an taispeántas sa tarna leath. Amach chomh fada leis an lán tosaí, Brendan Rogers agus sin fear a theastaíonn uaidh agus caithfidh siad é seo a bhrú íseal isteach féachaint an féidir toradh agus cúl sin eile a dhéanamh acu. Stad seo íseal, brúite isteach, an féidir le duine acu teagmháil? Seans amháin eile, oh an briseadh! ag dul thar n-ais ag Sleacht Néill agus deinimse amach gur sin é an réiteoir ag scaoileadh leis an imirt agus an fheadóg dheiridh séidte anso! Sárchluiche ceannais iománaíochta i gCúige Uladh tugtha leotha ag Sleacht Néill ó Dhoire, an cúigiú Craobh Uladh bhuadar in 2016, 2017, 2019 agus i 21 ach cuimhnigh gur chailleadar an dá chraobh deireanach i gcoinne Dún Lathaí agus Ruairí Óg. Agus tá an ceann seo milis, agus a Eoin Uí Néill, cad é mar thaispeántas chun críoch a chur leis? ag Sleacht Néill, an scór deiridh anseo, 2-19 le 1-19, cad é mar chríoch agus ní.